Bi an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ maa dogolen tɛ a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ dɔnko kunko kan an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ mamɛd basiru kisa di karamɔgɔ bɛfɔ siga t'a la an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don sabula a yɛrɛ kun voyagelen don siga t'a la farikolo sɛgɛnnen don a ye turunew caman kɛ tiɲɛ don A bɔra voyage la tiɲɛ don a y'a laɲini ko f'a kana kuma a ka emisɔn kɛrɛnkɛrɛnnen kan bi donc an filɛ o kɛnɛ de kan tiɲɛ don an ni karamɔgɔ basiru kisa an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ international siga t'a la a yɛrɛ sɛgɛnnen don a bɔra voyage la farikolo lafiyalen tɛ bi emisɔn in a bɛ sogo kɔrɔfɔ de kan sabula maa caman bɛ sogo kɔrɔ fɔ i t'a dɔn tiɲɛ don caman bɛ sogo kɔrɔ fɔ maaw ɲɛna i t'a dɔn u bɛ maaw ɲagami sabula an wulila ka na se mamɛd basiru kisa ma ale bɛ sogo kɔrɔ a b'a dɔn n'a ye min fɔ to min don a tɛ wuli siga t'a la sabula ale b'a dɔn maaw degunnen don a ka se ka maaw lafiya o de la an wulila ka na s'a ma bi a ka sogo kɔrɔ ninnu a k'o fɔ an ɲɛna mamɛd basiru kisa asalamu alekum Wa alekumu salamu wa rahamatulahi taala wa barakatuhu nin waati in na an bɛ an lajɛba bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mhm. ka kanuba bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mɔgɔ minnu bɛ ka an lajɛ sisan ka a daminɛ faransikaw amerikikaw bankɔkukaw ayiti kanada an ka asosiyasɔn n'o ye asosiyasɔn basiru diini ye a tɔnden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani kanubaw an bɛ dugawu belebele kɛ aw bɛɛ ye ka dugawu belebele ɲini aw bɛɛ fɛ an kun famana an kun bɛ voyage la aa sikaso jamana kan mɛ alihamudulilahi rabil alamina an bɛ don min na i n'a fɔ sisan an suurula bamakɔ kɔnɔ o tuma n'a ma ɲɛ minnu ye n kanu mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani an ka nin emisɔn in a tɛ tɛmɛ mɔgɔ minnu kan fiyewu abada n'o ye an ka sogo emisɔn ye olu ka ɲininkali caman bɛ yen ka a tɛnko an na an ko na ala sɔnna na an donna bamakɔ an bɛna ɲininkali ninnu jaabi un à un sabu n y'a fɔ aw ɲɛna waajulikɛla bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn alimami bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn wa mori bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn aw y'a kulo ɲɛgɛlɛ jɔ bi kumaw c'est très très intéressant nafa belebele de bɛ bi kumaw la i na kuma mɛn bi kuma kɔnɔ i bɛ faama ka kuma ɲɔgɔnna mɛn sabu kana hali ni i ma kalan i ye fitinin mun dɔn o dɔn bien n'i y'o dɔn ka dan i ka dɔnta la diɲɛ bɛɛ sɔsɔ cogo t'i la tiɲɛ wulibali sabu mun ye ne bɛɛ fɔ fitinin tɔɔrɔ ka n dabali ban mm. ne ɲɛ bɛ karamɔgɔ dɔw la u b'u sigi émission na mm. sogo kɔrɔfɔ la u man'u kunkolo jan ni maa mun sogora ka yiri ye o ye hɛrɛ ye ni maa mun sogora ka takula ye o ye hɛrɛ ye ni maa mun sogora ka baji ye o ye hɛrɛ ye nin ye nkalon den de ye nin ye malobaliya ye n'i tɛ fɛn dɔn i da minɛ tiɲɛ don a nin ye malobaliya jumɛn ye n'o n'i tɛ fɛn dɔn i da minɛ yirilasogo bɛɛ tɛ hɛrɛ ye ɔhɔn yiri dɔw bɛ yen n'i ye olu sogo kan ye o ye hɛrɛ ye mais yiri dɔw bɛ yen n'i y'olu sogo o tɛ hɛrɛ ye ji dɔw bɛ yen n'i y'olu sogo ye o ye hɛrɛ ye mais ji bɛɛ tɛ ayi ji bɛɛ sogo tɛ hɛrɛ ye f'o de ka fɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn a bɛ n'a fɔ n'i ko ko jɛgɛlasogo ye hɛrɛ ye mais boso ka baara ye jɛgɛminɛ ye ni bosokɛ sogora k'a ye jɛgɛ minɛ o tɛ bosoko o tɛ bosokɛ ma hɛrɛ ye o o y'a ka baara de ye polisi a bɛ milɛti don bandi tɛgɛ la polisi a bɛ milɛti don mɔgɔ tɛgɛ la ni polisi sogora ko n ye milɛti don dɔ tɛgɛ la mhm. o ye hɛrɛ ye o ma n ko y'o ka baara de ye mais e ka t'i kunkolo janja dɔrɔn ni maa min sogora nin na o ye hɛrɛ o ye hɛrɛ ye ne mun malobaliya n'i tɛ fɛn dɔn a to yen a dɔnbagaw ka fɔ o tuma an bɛna kuma fɛn mun kan ka maliyɛnw bilasira bi mhm. a y'a kulo ɲɛgɛlɛ jɔ sabu anw tɛ kumakɛla mun bɛ kuma kɛmɛ ni tan ɲagami ɲɔgɔn na si ni si tɛ kelen ye ne t'o kumakɛla mɔdɛli n'an ko an bɛ kuma pariti mun kan don mun na an bɛ kuma o de kan k'o bara ci bɛɛ k'a mɛn wa maliyɛn bɛɛ bɛnn'a kan ko karamɔgɔ min bɛ sogo kɔrɔ dɔn mali la bi k'o ye ne bɛɛ fɔ fitinin tiɲɛ don i bɛ se k'a fɔ i tɛ ne fɛ mais ɲɛngoya mm. dabila n bɛ sogo kɔrɔ dɔn i b'a dɔn i b'a dɔn ne de y'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye n ko sogokan bɛɛ n'a sarakati don tiɲɛ n'i sogora takula la o sarakati b'a damana i y'a fɔ i y'a fɔ n'i sogora n'i sogora dumuni na mhm. pour que i ka dumuni hɛrɛ sɔrɔ o sarakati b'a damana i y'a fɔ o tiɲɛ don han bɔn a b'o cogo de la n'i sogora diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ n'a sarakati de don an ka zurunalisi belebele n'i sogora mm. fɛn na n'i m'a sarakati bɔ mm. i b'i si de bɛɛ kɛ i t'o hɛrɛ i ɲɛna a bɛ n'a fɔ maa minnu bɛ b'a fɛ ka kɔgɔji tigɛ sisan mm-hmm. ka taa jamana wɛrɛ la mm-hmm. n'o sogora k'a fɔ k'a ye kɔgɔji tigɛ n ko o sarakati b'a damana de ah. o nin dalen don kɔgɔjitigɛ in kan o ah, f'i k'o de faamu i k'o dɔn wala min maa min bɛ ka papiye ɲini sen ni bolo mhm. n'a sogora k'a ye papiye sɔrɔ fo mhm. a sarakati de ka fɔ a ɲɛna sogokan bɛɛ sarakati tɛ kelen ye ɔhɔn sogokan bɛɛ n'a sarakati de don n'a sarakati don ɔhɔn sabu sogokan dɔw bɛ yen olu sarakati o ye saga ye sagajigi jɛman i b'a sɔrɔ i b'o de ɲini o y'o sarakati ye sogokan dɔw bɛ yen olu sarakati o ye kami ye kami kami dɔw sarakati ye pizɔn ye pizɔn dɔw sarakati ye ɲɔ ye hmm. dɔw yɛrɛ sarakati f'i ka jamana i ka dumuniba de tobi ka denmisɛnnin kɔnɔbara badenw wele ha mhm. u ka n'u kɔnɔbara sɔnsɔn mhm. o dɔw sarakati de ɔ bɔn ne e, sarakati minnu tɛ mɔdɛli kelen ye ah. sogora sogo dɔ la dɔrɔn ka dugu jɛlen ko n ye tamaro kɛ sarakati ye n ye nin kɛ sarakati ye sarakati tɛ mɔgɔ bila a bɛ don i ni diɲɛ balawu dɔ cɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko ko sarakati bɛ mɔgɔ bila nkalontigɛ don hmm. ayi kɔtɛ kule don a tɛ foyi dɔn i mana sarakati bɔ a dɔgɔmani fara a kumaba kan mhm. sarakati tɛ mɔgɔ bila abada hmm. e kuma faamu wa ala k'an bɛɛ sababa ma mɛ i ye sogokan min kɛ o t'o de sarakati mm. i bisimila ɲininkali kɛnɛ kan minnu bɛ ka an lajɛ sisan mali kɔnɔ ani mali kɔkan aw ɲɛ famana n ma n kun taara voyage la n y'o de fɔ aw ɲɛna an kun bɛ turune la burusi kɔnɔ jamanaw kan a yalala aa burusi kɔnɔnaw la farikolo yɛrɛ sɛgɛnnen don n'i bɛ ka baara dɔ mɔgɔ b'i wele wala mɛ kanubaw y'a ɲini n fɛ k'u mago bɛ ne yɛrɛ kunkolo la ka n ye o tuma a ye video in partager diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka sogokan kɛ mɛ k'u kamanagwan an b'a bɛɛ bara ci bi k'a filenkolo fili ji la sabu moi je dis la vérité moi je m'en fous parce que je ne suis pas dans la toilette personne i dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ dɔrɔmɛ kelen basi barikada t'a ɲɔgɔn cɛ i bisimila ɲininkali kɛnɛ kan sɛbɛ kuma o tɛ janya ɲininkali fɔlɔ karamɔgɔ naam an balimamuso dɔ ka ɲininkali bɛ yan tiɲɛ don ko ni maa min sugora k'a ye k'i ye bo dun n'i sugora k'a ye i ye bo dun ko jaabi jumɛn b'o la bon alihamdulilayi rabili alamina diɲɛ cɛ o cɛ diɲɛ muso o muso n'i sogora k'a ye i bɛ ka bo dun o ye hɛrɛ belebele de ye ka sogo k'a ye i bɛ ka bo dun hmm? a kɛra i y'a kɛ buuru kɔnɔ i bɛ k'a dun mhm. i b'a fɔ mayonnaise bɛ kɛ buuru kɔnɔ cogoya min na mhm. n'i sogora ka bo ye o cogo la mhm. hɛrɛ don ɔ f'an k'o walawala karamɔgɔ misɛnninw y'u k'a faamu donc n'i sogora ka bo dun hɛrɛ don hɛrɛ don ah. parce que a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko bolasogo bɛɛ ye hɛrɛ ye bolasogo bɛɛ tɛ hɛrɛ ye dɛ an bɛna s'a ma ɲɛfɛ ah, bolasogo dɔw bɛ yen olu ka ɲi mais a dɔw bɛ yen mhm. balawu don fitinɛ don kasara don ala k'an ni silamɛ ɲumanw kisi a ma mm. donc ɲuman b'a la juguman ɲuman b'a la juguman b'a la ah, fo o de ka fɔ mɔgɔw ye k'a faamu ne tɛ an tɛ nin mɛn hmm? sabu u t'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn ka girin k'i kunkolo ja n'i sogora bo la o ye hɛrɛ ye hmm? ne m'a fɔ o tɛ hɛrɛ ye dɛ mais hmm. bolasogo bɛɛ de tɛ hɛrɛ ye fo karamɔgɔ misɛnninw k'a faamu n'u tɛ sogokan dɔn u ka na an k'u kalan a la o tɛ baasi ye o n'i tɛ fɛn mun dɔn mhm. kana i kuncɛ gɛlɛya mhm. han mhm. i bɛ na maa mun b'a a dɔn o k'i kalan a la e m'a ye maliyɛn bɛɛ bɛnn'a kan ko ne bɛ sogokan kɔrɔ dɔn minisiriw mana sogo k'a ye bɛɛ fɔ fitini wele depitew mana sogo k'a ye bɛɛ fɔ fitini wele ne yɛrɛ tile kɔnɔ maa min bɛ ne wele a ka sogo kɔrɔ la ne t'a hakɛ dɔn ameriki faransi diɲɛ jamana bɛɛ bɛɛ bɛɛ b'i wele minnu bɛ message caman whatsapp fɛ mhm. minnu bɛ an wele appel normal la ka ca ni ba n'a si ye bɛɛ b'i wele sabu n'an y'u ka sogokan f'u ye n'u y'a sarakati bɔ u bɛ u b'o hɛrɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ don tiɲɛ don n ko ala bɛ kuma jɔn bɛɛ fɛ kelen kelen ɛ na ɛ hmm? an ka zurunalisi belebele hmm? jawara e de bɛ se ka kɛ e t'a dɔn ni tɔɔrɔ bɛna mɔgɔ sɔrɔ ala b'a yira i la sogo la sogo la ɔhɔ wa ni hɛrɛ bɛna i sɔrɔ ala b'a yira i la sogo la aw minnu bɛ ka ne bɛɛ fɔ fitinin lamɛn sisan mali kɔnɔ ani mali kɔkan a ye kɛ n seere don jumɛn tɔɔrɔ dɔ delila ka e sɔrɔ ni i yɛrɛ donna tɔɔrɔ kɔrɔ don mun na i yɛrɛ y'i sigi k'i miiri a vraiment ne ye nin ye sogo la ɔhɔn
aw minnu bɛ ka ne lamɛn sa a ye kɛ n seere ɔ don jumɛn e ye hɛrɛ dɔ y'i ɲɛ na i ye kuma faamu sogokan gulonnen don sarakati de la f'o yɛrɛ ka fɔ maliyɛnw ye f'o yɛrɛ ka fɔ silamɛw ye f'o yɛrɛ ka fɔ minnu bɛ ka an lajɛ sisan mali kɔnɔ ani mali kɔkan u ye i y'a faamu n'i sogora k'i bɛ ka bo dun mhm. n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya b'i kan waati e b'a fɔ alihamudulila rabila alamina n'i y'a sarakati bɔ o tuma mɔgɔ minnu bɛ yen n'u sogora sogokan na n'u b'a fɛ ka an wele an ka sarakati ninnu fɔ u ɲɛna n'u y'an wele an ka telefɔni nimoro la an bɛ sarakati fɔ u ɲɛna nɛgɛjuru sira afiselen don o y'an ka nimoro ye mɛ an bɛ segin a kan zéro zéro deux cent vingt-trois

ni maa min y'an wele ka ɲininkali ɲuman kɛ an na mhm. jaabi ɲuman bɛ fɔ i ɲɛna wa n'i ye ɲininkali jugu kɛ jaabi jugu b'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ala k'an bɛn sababa ma sɔli ala mɔda salimu naam ɲininkali filanan tiɲɛ don fɔ an balimakɛ dɔ fana ka ɲininkali bɛ yan ka bɔ ameriki tiɲɛ don ko ni maa min sugora k'a ye mhm. i b'i ka bo kɛ dilan kan ko o kɔrɔfɔ ye jumɛn bɔn an nana se o dɔ ma mhm. alhamdulillah rabbil alamina mhm. diɲɛ cɛ o cɛ diɲɛ muso o muso mhm. n'i sogora k'a ye i bɛ ka bo kɛ dilan kan mhm. n'a y'a sɔrɔ i ye muso furu i ka o muso n'i ma sarakati gɛlɛn bɔ a furu bɛ sa ka sogo k'a ye i bɛ ka bo kɛ dilan kan i kɛra cɛ ye wo i kɛra muso ye wo mhm. i kɛra faama tentigi ye i kɛra depite i kɛra minisiri ye mhm. n'i sogora k'a ye e cɛbakɔrɔtɔ i ye bo kɛ dilan kan mhm. ni muso b'i bolo n'i ma sarakati bɔ i muso furu sara ah.
a man nɔgɔn ko o ko n'a bɛ jɔn sɔrɔ ala b'a yira i la sogo la ni hɛrɛ don ala b'a yira i la sogo la mhm. wa ni tɔɔrɔ don mhm. ala b'a yira i la sogo la mhm. e kuma faamu ɔ ko tɛ jɔn sɔrɔ i ɲinan ma mɛ e de bɛ se ka kɛ e tɛ ko in jate minɛ k'i kɔsantere a kan n'i y'a sarakati bɔ gɛlɛya min don o bɛ wuli ka bɔ yen pewu i b'a dɔn maliyɛn de filɛ nin ye maliyɛn ka sarakati bɔ ne ma se ka foyi faamu a la mɔgɔ hakɛ min bɛ yen n'u mago b'u ka hɛrɛ la mhm. ka se ka wari bɔ ka sarakati bɔ mhm. u yɛrɛ ka hɛrɛ kama u tɛ se k'o kɛ mhm. fo ko bɛna u sɔrɔ u jugunan na ta ye ah, alors que dɔw yɛrɛ bɛ ne bɛɛfɔ fitinin wele karamɔgɔ n sogora nin na a ɲɛ fɔ n ɲɛna a sarakati ye jumɛn n b'a fɔ aw ɲɛna nin sarakati ye nin nin bɔ nin bɔ n'o tɛ nin tɔɔrɔ bɛ nin sɔrɔ
ɔ bɔn o bɛ sarakati negelize wari tɛ n bolo dɛ n ka sara ma kɛ fɔlɔ dɛ nin bɛ ta nin bɛ ta ko mana n'u sɔrɔ waati min na o sɔrɔ a na ko karamɔgɔ y'a fɔ n ɲɛna dɛ mɛ a filɛ n bɛ porobilɛmu kɔnɔ solution jumɛn bɛ se ka kɛ ne bɔ problème kɔnɔ n ko n t'o solution dɔn fara n na n'i y'o fɔ ne ne bɛ n ka telefɔni tigɛ de o o tuma n'i ye n'i sogora sogo kan na n'i ye karamɔgɔ wele n'i kɛra cɛ ye ɲɔni mhm. tile saba ka tɛmɛ mhm. i jija i k'i ka sogo kan sarakati bɔ n'i kɛra muso ye mhm. ɲɔni tile naani ka tɛmɛ i jija i k'i ka sogo kan sarakati bɔ ne ko an ka journaliste belebele jawara fɛn min bɛ don mɔgɔ ni tɔɔrɔ cɛ sarakati min bɛ don mɔgɔ ni tɔɔrɔ cɛ i n'i ka dangadenya bɛɛ e bɛ se ka dɛsɛ k'o sarakati bɔ cogo jumɛn a fɔra ko n'i voyagera i bɛna accident kɛ sira la mobili bɛna i bin k'i kɔ kari o o sogo dara e la ala yɛrɛ o yira e la mais sarakadenya fɛ e ye karamɔgɔkɛ wele ko ko o sarakati jumɛn a ye sarakati fɔ i ma se k'o bɔ i kɔ karilen waati min na i bɛ dɔgɔtɔrɔso la i ka karamɔgɔ wele ko karamɔgɔ bɛfɔ fitinin ko vraiment i ye kuma min fɔ tiɲɛ don solution jumɛn b'a la n bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'i y'o fɔ ne ma ni ne bɛ yɔrɔ dɔn ne bɛ t'i can can di ne t'o molobaliya la o a ko mana na cogo o cogo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa a bon ne dun ɲɛ b'a la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan karamɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ sogo kan kɔrɔ dɔn u t'a dɔn e m'a ye mali bɛɛ maliyɛnw sɔnna ko bɛfɔ fitinin bɛ sogo kan kɔrɔ dɔn a sabu ne tɛ mɔgɔ musala ne y'a fɔ aw ɲɛna n'aw sogora aw ka sogo kan na n'a y'an wele an bɛ sogo kan sarakati fɔ aw ɲɛna n m'a fɔ i ka mugan di yan ne yɛrɛ barika ma ban ka se o degré ma alhamdulilayi rabbil alamina kɔngɔ tɛ n na minnɔgɔ tɛ n na kɔngɔ bɛ karamɔgɔ dɔw la o tɛ ne ye kɔngɔ bɛ mori dɔw la o tɛ ne ye an ka journaliste belebele jawara ɔ mais ne b'a fɛ e de ka kɛ fɛn ye e ka taa ɲɛ ne kɛra fɛn ye ne taara ɲɛ ne b'a fɛ e de ka taa ɲɛ n m'a fɔ i ka na mugan di yan n m'a fɔ i ka nin di yan n ko heyi n'i sogora sogo kan mun na a sarakati bɔ mhm. ala b'i kisi ala b'i tanga mhm. e bɛ taa to sarakadenya la ka dɛsɛ k'o bɔ han ala k'an bɛɛ sababa ma kuma kuma kuntala surunya kosɔn n'i sogora k'i ye bo kɛ gilan kan n'i sogora k'i ye bo kɛ dilan kan ni muso b'i bolo i ka muso furu bɛ sa hmm. ne de y'a f'i ɲɛna ɔ ni maa ni karamɔgɔ mun y'i kunkolo jan dɔrɔn bandi dɔ k'i kunkolo jan n'i sogora k'a ye i ye bo kɛ o ye hɛrɛ ye hmm. bolasogo bɛɛ ye hɛrɛ ye n m'a f'i ye n k'a bɛɛ tɛ hɛrɛ ye wa sogo kara n'a neri an ka kira belebele muhamadu ko ala ka nɛɛma kisi jidi kira kan ko a bɛɛ b'a fɔbaa fɔlɔ de bolo kan'i ka sogo lakale maa ye maa min tɛ sogo kan kɔrɔ dɔn karamɔgɔ bɛɛ t'a kɔrɔ dɔn waajulukɛla bɛɛ tɛ sogo kan kɔrɔ dɔn wa mori bɛɛ tɛ sogo kan kɔrɔ dɔn ni n ma fili hakilimaw ye nin ɲininkali faamu o tuma i bisimila ɲininkali sabanan naamu O y'an balimakɛ dɔ fɛnɛ ye tiɲɛ don ka bɔ faransi ko ni maa min sugora k'a ye i ye bo caman kɛ kɔrɔfɔ ye jumɛn
alihamdulilahi rabili alamina mhm. ni maa min sogora k'a ye bo kɛ i b'a fɔ bo ton mhm. ton ton mhm. a i b'a dɔn hadamaden dɔw bo ka ca dɛ janko ne ne yɛrɛ sinankun dɔngɔnɔw k'a dɔw bo ka ca ni maa fasugu bɛɛ lajɛlen an sinankun don dɛ an sinankun don bosow ye dɔngɔnɔw dilan o o kuma kuma kuntala surunya kosɔn ni maa mun sogora k'a ye i ye bo caman kɛ k'a ton ton ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ i bɛna voyage kana voyage n'i voyagera o voyage la a tɛ diya i la hmm. hey tunkarankew aw minnu bɛ ka ne lajɛ sisan mhm. ne t'aw musalaha dɛ faransi ameriki bankoko ayiti kanada itali aw minnu bɛ tunga la mhm. aw ka tunga diya bɛ dɔn kabini aw wulitɔla de hmm, ayi aw kana wuli aw kun fɛ ka taa tunga la tunkarankew ne b'o de fɔ aw ɲɛna don dɔw bɛ yen n'i wulila ka taa fɛn ɲini na o don i b'i si den bɛɛ kɛ bilahi e ni fɛn tɛ na du kɔnɔ hmm, o don fɛnɛ bɛ yen o don bɛ yen ah. fɛn bɛɛ tɛ tiɲɛ wa fɛn bɛɛ tɛ nkalon ye tiɲɛ don don dɔw bɛ yen n'i voyagera o don na hmm. n'ala ma jango kɛ n'ala ma fara e kan i bɛ asidan kɛ tungaranke joli joli bɛ minnu dalen don faransi ameriki bangkok ayiti kanada kuweti han ah? kodiwari an kɔrɔ yan mhm. u tɛ ka diɲɛ foyi sɔrɔ tile kɔnɔ tungarankew bɛ ne wele karamɔgɔ ɲɛ n ma f'u bɛ kasi hali dumuni sɔngɔ u t'a sɔrɔ mais ne bɛ se ka mun kɛ e ye a ne b'a fɔ dɔw ɲɛna n ko n'i tɛ ka fɛn sɔrɔ segin ka bɔ voyage la i ka na so hali n'i bɛ segin o dugusajɛ dɔw b'a fɔ karamɔgɔ hali avion passe tɛ n bolo ka segin n ko avion passe tɛ se ka sɔrɔ o a tɛ se ka sɔrɔ parce que e bɔra don mun ka taa tagama na e tɛ fɛn sɔrɔ ee n balimaw ko bɛɛ tɛ tiɲɛ wa ko bɛɛ tɛ nkalon ye diɲɛ cɛ o cɛ ti da ko la nawaratɔ don hmm. ɔhɔ sabu adamaden n'i ka baara bɛnna maa kantigɛ ma ni muru sinna i kan ma e hakili bɛ sigi ya e hakili tɛ sigi o fo de ka fɔ mɔgɔw ye k'a faamu fɔlɔ ni mɔgɔw k'u bɛ bɔ ka taa tagama na mhm. i b'a ɲɛɲini i kan ka bɔ heure mun na i kan ka bɔ don mun na mhm. mɔgɔw kun b'o de ɲɛɲini ka taa tagama na mais e ka tagama ka kɛ ko karisa taara faransi mhm. a bɛ k'a fa ka so ci k'a jɔ foyi kun t'o bolo e ke e fana ka girin k'i ka segini kelen ta k'i kɛ sira kan bilayi karisa taara taa cogo min na n'i ma taa o taa cogo la i tɛ mugan sɔrɔ ɔ minnu bɛ yen nɔ dɔw bɛ solution bɛ se ka sɔrɔ olu ta la ka sarakatiw bɔ n'u ye o bɔ u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ nka dɔw bɛ yen solution foyi t'u la f'u ka n'u ka minɛn jigin du kɔnɔ fɔlɔ mm. ɔ ne ko e maa min ko k'e bɛ maloya k'e tɛ na ko f'i ka fɛn sɔrɔ i b'i si den kɛ yen nɔ i tɛ mugan sɔrɔ n'a tere juguya ma f'u ye o tɛna dɔn kɛ f'an ka tere juguya f'u ye de ɔ ni maa min b'aw nɛgɛn aw ka sa tunga la yen nɔ n'i ma fɛn sɔrɔ na so n'i bɛ segin ka taa segin ka taa ɛ n'e ko k'e ma fɛn sɔrɔ e ti na e ɲɔgɔnna joli joli taara tunga la n'o ma fɛn sɔrɔ n'o nana o ma taa ni ba na si ya ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli ala mɔra salim o tuma ni n ma fili hakilimaw ye o jaabi fɛnɛ faamu ni maa mun sogora k'a ye i bɛ ka bo ton ton ɲɔgɔn kan ka taa n'a y'a sɔrɔ i kun bɛ ka tagama boloda n'o ye voyage ye segin hmm? ɔhɔ mhm. kana o tagama kelen kɛ o tagama kelen jɔ fɔlɔ mhm. ni mɔgɔ minnu b'a fɛ k'an wele mhm. an k'u ka sogokanw kɔrɔ fɔ u ɲɛ na k'a sarakati fɔ u ɲɛ na n'u y'an wele an ka telefɔni nimoro la an b'u ka sogokan kɔrɔ f'u ɲɛ na k'a sarakati fɔ u ɲɛ na n bɛna telefɔni n bɛna tila ka telefɔni nimoro di mais an ka journaliste belebele hali ni sogokan kɔrɔ fɔra i ɲɛna f'i k'a sarakati bɔ n b'o de fɔ k'a bɔgɔla dɔn n'i sogora fana n'i t'a dɔn ɔhɔn weleli kɛ n ka nimoro la ɔhɔn voilà ɔ bon mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ sogo sogo kɔrɔ bɛ f'u ɲɛna u t'a sarakati bɔ n'i y'a dɔn e fɛ sarakati se t'i ye i t'i nɛn fara ɲɔgɔn kan i k'i sigi i ka so kɔnɔ mais ka taa sogo kɔrɔ fɔra e ye ten i taara i yɛrɛ hakili wuli wuli ten walima ka taa doni dɔ ta k'a da i kunkolo la ni a moyen t'i ye i t'i da i ka soju la cɛ dogolen de b'a yɛrɛ dɔn e ye kuma faamu o kuma sogokan sirilen don a sarakati de la

72 28 ɲininkali ɲuman jaabi ɲuman ni maa bɛ ɲininkali jugu kɛ jaabi jugu b'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la sabu moi je dis la vérité moi je m'en fous parce que je ne suis pas dans la toilette de personne ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli ala mɔra salim karamɔgɔ naam ɲininkali naaninan tiɲɛ don an balimamuso dɔ de sugura k'a ye k'a bɛ ka bo ta k'a yɛrɛkɛ bere la ka bo ta ni bere k'a yɛrɛkɛ k'o kɔrɔfɔ ye jumɛn alihamdulilayi rabil alamina mhm. diɲɛ cɛ o cɛ diɲɛ muso o muso mhm. n'i sogora ka a ye mhm. i bɛ ka bo yɛrɛkɛ ni bere a kɛra i b'a fɔ denmisɛnninw bɛ to ka tulonkɛ kɛ cogoya min na ka berenin don bo la k'a yɛrɛkɛ yɛrɛkɛ a kɛra i yɛrɛ bo ye sa o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ bo ye sa o a kɛra dɔnnibaa bo ye sa o a kɛra minisiri bo ye sa o a kɛra bo modele modele fo de k'a fɔ mɔgɔw ye bo bɛɛ de ye bo kelen bo bɛɛ de ye bo fasugu kelen a kɛra karamɔgɔ bo ye a kɛra dɔnnibaa bo ye bo bɛɛ de ye bo kelen n'i sogora k'a ye i bɛ ka bereni don o la k'o lamaga lamaga walima a kɛra journaliste bo ye ahɔn nin bɛɛ ye bo kelen de ye ahɔn tari mɛ n'e kɔni ye bereni y'i bolo i bɛ k'a don a la k'a lamaga n'a y'a sɔrɔ i bɛ jɔyɔrɔ ɲini na n'i y'a sarakati bɔ i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ahɔn n'a y'a sɔrɔ i ye minisiri ye n'i sogora k'a ye i bɛ ka bere don bo la k'a lamaga lamaga i bɛna jɔyɔrɔba dɔ sɔrɔ mun ka bon ka tɛmɛ i pilasi kan mm. n'a y'a sɔrɔ i ye député ye mm-hmm. i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ mm. e kuma faamu a kɛra baara o baara ye mm-hmm. n'i kɔni sera k'a ye i bɛ ka bereni don a la k'a lamaga mm-hmm. o ye hɛrɛ belebele ala k'a nɔgɔya ni silamɛ ɲumanw ye o ye hɛrɛ belebele de ye mm. ni maa mun ye a ɲɛ sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli ala mɔda salim naam karamɔgɔ ɲininkali duurunan o fana y'an balimakɛ dɔ de ye ale sugora k'a ye a ye bo de ye minɛn kɔnɔ k'o kɔrɔfɔ ye jumɛn alihamdulilayi rabili alamina ni i sogora ka bo ye minɛn kɔnɔ a kɛra an bɛ dumuni kɛ minɛn minnu kɔnɔ walima a kɛra filen ye a kɛra minɛn mɔdele o mɔdele ye o ye e bɛna wari de bɔ k'a di mɔgɔ dɔ ma wala i y'a faamu mhm. o y'i ka wari bɔ de ye i bɛ wari sɔrɔ hali n'i ye wari sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ wari t'i bolo mhm. i bɛ wari don mhm. mɔgɔ dɔ kungo la hɛrɛ sira fɛ e kuma faamu ka bo ye minɛn kɔnɔ ɔ n m'a f'i ɲɛna n ko bola sogo bɛɛ tɛ hɛrɛ ye sogokan bɛɛ tɛ hɛrɛ ye ɲuman b'a la juguman b'a la ɲuman b'a la juguman b'a la sarakati fɛnɛ b'a la sarakati b'a la wa bajila sogo fɛnɛ bɛ ten a bɛɛ tɛ hɛrɛ ye yirila sogo bɛɛ bɛ ten a bɛɛ tɛ hɛrɛ ye hmm. i bɛ sogo o sogo ye ko a bɛ fɔ hɛrɛ don a bɛɛ tɛ hɛrɛ ye hmm. o de la ni mɔgɔ sogora sogokan na f'i k'a dɔn a tigi bɛ baara mɔdɛli jumɛn kɛ o bɛɛ b'a la o bɛɛ de b'a la f'i k'o de ɲɛɲini k'o dɔn a bɛ n'a fɔ ni zurunalisi sogora ko ale bɛ ka dɔ ɛntɛripele ɔ dɔ k'a f'i ye ko karamɔgɔ n sogora n bɛ ka dɔ ɲininka e t'a tigi ka baara dɔn e ka girin k'a fɔ ko o ye nin ye e ye nkalon de tigɛ journaliste mana sogo mikoro la o y'o jarabi de ye ni dɔnkilidala sogora jeli mhm. ni jeli sogora k'a bɛ ka so wele dɔ la mhm. soli ye a mhm. i fa ka ye ba ka ye sama den waraba den a i b'a dɔn o ye jeliw ka maa nɛgɛnkan ye a e senkala misɛnnin e bɛ se ka kɛ sama den ye cogo jumɛn a e wolokala misɛnnin e bɛ se ka kɛ waraba den ye mɛ ni jeli sogora k'a bɛ ka so wele mhm. o fɛnɛ o n'a fɛnkɛ de don f'i k'a ɲininka i bɛ mun baara kɛ o mm. f'o de k'a fɔ komɛrisan komɛrisan bɛ sogo dɔ kɛ f'o de k'a dɔn o ye hɛrɛ ye komɛrisan bolo bɛɛ n'i ka sogo kɔrɔ de don ni komɛrisan sogora sa k'ale minɛn livré a ka a ka kiliyan dɔ ma mhm. f'e k'a dɔn k'a fɔ komɛrisan de don wa mhm. o fɛnɛ n'o fɔcogo de don mhm. ne ne tɛ mali bɛɛ aw ye nin mɛn karamɔgɔ da wa aw ye nin mɛn sogo kɔrɔfɔla da wa o b'a dɔn nin wa maa mun karamɔgɔ ma kalan o ka kalanden bɛ se ka kalan wa dɔnni ye fɛn dɔ de ye wa fawka zi ilimin alimin dɔnni yɛrɛ ye dɔɔni de ye bɛɛ ta y'a la dɔɔni ye f'o de ka dɔn ka faamuya hmm. sogokan bɛɛ n'a sarakati de don o cogo la wa bɛɛ n'i ka sogo cogoya de don o cogo la hmm. n ko polisimuso dɔ ye ne wele hali a ma mɛn kɔsa in na polisimuso de don garadiba de b'a la hmm. a ye ne wele a ko karamɔgɔ bɛfɔ junior ne ko naamu ko vraiment n b'i ka kumaw mɛn i ka sogokan n b'a lamɛn lamɛnni bɛɛ lajɛlen na mhm. ne ko a diyara n b'aw fo mhm. a ko ne y'i wele donda la ne ko n ko ne ye polisi de ye mɛ ne ma n ka jala f'i ye dɛ mhm. ne ko ne sogora ka a ye u y'an bila ka taa fɔrimasiyɔn na ne y'a sarakati fɔ a ye a ko k'ale y'a hɛrɛ ye bi aa n ko n ko polisi t'a la n ko n ko n ko bɔn n ko e y'i ka baara fɔ n'i kun m'i ka baara fɔ a tɛ dɔn bɛɛ n'i ka sarakati de don wa bɛɛ n'i ka sogo cogoya de don f'o de ka fɔ mɔgɔ ye k'a faamu ala k'an bɛɛ sababa ma o kumakanw b'a fɛ ka sɛgɛn dɔɔnin i bɛ se ka kesɔn kelen ta an bɛ kuma kuncɛ
karamɔgɔ befo naamu ɲininkali wɔɔrɔnan tiɲɛ don muso de ka ɲininkali ka ca a tiɲɛ don parce que muso fana maa barikama ka ca ee n bɛ mun f'i ye diɲɛ bɛ muso de bolo dɛ i ɲɛ b'an na diɲɛ baara o baara la mhm. a bɛɛ muso ko mobili dagabana san mm, mm. so dagabana jɔ mm. nin bɛɛ ye muso ko n'i ye muso ko bɔ a la ka an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn kan a an tɛ an bɛ mun kɛ

o kuma ni maa mun sogora k'a ye i bɛ ka bo nɔrɔ i yɛrɛ la i kɛra cɛ ye o o kɔrɔ man di i kɛra muso ye o o kɔrɔ man di ɔ bɔn n ye karamɔgɔ misɛnnin dɔ mankan mɛn waati dɔ la ko ni maa mun sogora k'i bɛ k'i fan bɛɛ nɔrɔgɔ bo la k'o ye hɛrɛ ye ni e n'ala cɛ o ye hɛrɛ ye han ne mun m'olu bali hɛrɛ hɛ- o ye hɛrɛ jumɛn ye o tɛ hɛrɛ ye kuwa n'i sogora k'a ye i bɛ ka bo nɔrɔgɔ i yɛrɛ la mɔgɔ bɛna sɔrɔ mun bɛna kumakan jugu fɔ i ma a kɛra a tigi bɛna i jɔ k'i dɔgɔya jama cɛ la walima a kɛra a tigi bɛna ko dɔ kumakan jugu dɔ bɛ yen o bɛna fɔ i ma i y'a faamu mɛ saraka b'a la wa sarakati b'a la kɛ n'o de fɔ o hmm. fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a ye i bɛ taa sigi karamɔgɔ da la ko n ka lajɛli kɛ mhm. i m'i ka sogo kan i m'i janto a la n'o tɛ bilahi lezi layilaha ila huwa diɲɛ cɛ o cɛ diɲɛ muso o muso i ka sogo kan ni i janto a la i tɛ taa i sigi karamɔgɔ fɛ yen bilahi k'a ka lajɛli kɛ i ye e ala karamɔgɔkɛ bɛ e kunko mun lajɛ dɛ hmm. i b'a sɔrɔ e y'o ye a mɛnna e y'o ye sogo la ɔhɔn hali ni wagati bɛna gɛlɛya mɔgɔ ma jawara hmm. ka gɛlɛya i ma sɛgɛn bɛn'i sɔrɔ sɛgɛn bɛn'i datugu walahi ala b'a yir'i la ala b'a yir'i la sogo la wa n'i bɛna hɛrɛ sɔrɔ ala b'a yir'i la ɔ n'e kun y'i ka sogokan dɔn k'a sarakati bɔ e bɛ taa se karamɔgɔ ma ko n ka lajɛli kɛ janko a ka taa sarakati dɔ f'i ɲɛna janko a ka taa wari dɔ dun i kunna n'o tɛ se ɔ ko porobilɛmu de y'o o ye maliyɛn de tigɛlen don a yɛrɛ la k'a sɔrɔ ala ye konin dɔ kalifa bɛɛ ma e de bɛ se k'a kɛ e mɔgɔ t'i yɛrɛ la i bɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ala ma jɔn si da gansan wa fu tɛ ala fɛ yen aa i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ hali fatɔ nafa dɔ b'a la i bɛ diɲɛ ko o ko ye i ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la i bɛ tigɛ a la du kɔnɔ nafa b'a la ala bɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ da fu tɛ yen ala fɛ quoi ayi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ala bolo ala y'a da kun dɔ kama mais pourquoi pourquoi e bɛ tigɛ i yɛrɛ la a n tɛ danga yɛrɛ ye ka tigɛ i yɛrɛ la han adamadenya yɛrɛ bɛ sɔn o ma cogo jumɛn mɔgɔ man kan ka tigɛ i yɛrɛ la mhm. f'i k'a dɔn k'a fɔ ko ala ye e yɛrɛ da ka jɔyɔrɔ dɔ de di i ma diɲɛ kɔnɔ e ala bɛ kuma jɔn bɛɛ lajɛlen fɛ sogokan mun filɛ ala de bɛ ka kuma i fɛ i ka sogokan sarakati bɔ n'o kɛra diɲɛ hɛrɛ si tɛ yen i tɛ mun y'i ɲɛ den na ala k'a nɔgɔya ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen o kuma kuma janya tɛ kuma ye mhm. kuma surunya tɛ kuma ye mhm. mɔgɔw minnu bɛ ka an lajɛ sisan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mhm. minnu bɛ ka an lajɛ dirɛti la sisan mɔgɔw ka mɔgɔw fanba de bɛ baarakɛyɔrɔ la sisan minnu bɛ ka an lajɛ sisan dirɛti la ani minnu bɛna abonɛ an na o kɔfɛ ka emisɔn suyi an bɛ dugawu belebele kɛ aw bɛɛ ye ka dugawu belebele ɲini aw bɛɛ fɛ an ka da yɛlɛlen don bɛɛ ye ni maa mun sogora sogokan na n'i b'a fɛ an ka sarakati fɔ i ye mhm. i ka a bɔ mhm. i ka hɛrɛ sɔrɔ mhm. ni ala sɔnna a ma n'i y'an wele an ka telefɔni nimoro la an ka zurunaliti belebele jawara an bɛ i bilasira nka ni maa min y'a sarakati bɔ de ka ɲi mhm. kana sogokan lamɛn ten k'a fɔ i t'a sarakati bɔ ani fu bɛɛ ka kan n'i sogora fɛnɛ n'i t'a dɔn i ka weleli kɛ i ka weleli kɛ i ka bilasira a kɔrɔ bɛ f'i ɲɛna a kɔrɔ bɛ f'i ɲɛna ka a sarakati fɔ i ɲɛna

an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ sogo emisɔn wɛrɛ kɛnɛ kan